Hello guys, ndikukhulupira zoti tsiku lanu likuyenda bwino ngati mukundionera kuyambirira dzina langa ndine Dickson. Ndimapanga go through page ya ya Mikozi nde papezeka zoona zoti pali nkhani imene ikuvuta kwambiri pa Malawipa. Nkhani yake ndiyonena zoona zoti akuona zoona zoti pa ground sipali bwino. Yah so tisanapite nawo ku aah mkati mwenimweni mwa nkhani ndiyonena zoti ine sindikuzitsata bwinobwino kunena zoti Kodi amene anayambisa zimenezizi ndi ndani sindikumudziwa munthu wake komano I think inu ndi amene mungandiuze mma comment pansipo mukaonera video yi chonde mundiuzeko zoona zoti kodi amene anayambisa nkhaniyi ndi ndani chifukwa ine sindikuzitsata bwino bwino ndikumangoona kungopanga hashtag pa ground sipali bwino pali nkhani zambirimbiri zimene zikutani zikubwera so tisanalowe mkati tifunano tione zimene mr henry kachaje zimene analemba pa, pa facebook page yawo kunena zoona zoti i keep seeing posts like pa ground sipali bwino wow my advice is do something about it either move from that part of the ground to a better place or remove the things that are making your pa ground bad analemba comment me, uh, uh, status imeneyi ndonena zoti mmusi mwakemo anaika ma option kuti ngati mufuna zoona zoti pa ground panu payambe kuyenda bwino anaika ma option four yeah so option yoyamba kunena zoona zoti make things happen i don't know

uh, one hour kenako anaidilita kutoko ndinayesa kupanga check koma kupeza zoona zoti post ija chani palibepo tiyenino tiyende ku page ya mikozi kumeneno akunena zoona zoti pa ground sipali bho top 10 comments of the week guys izizi zoona zoti zinthu zoona zoti i know ngati mwaona ma- ma- post iyi ndono zoti ambiri i know museka kwambiri chifukwa nde nizosangalatsa heavy ngati ndinu odwala mutu mukuyenera zoona zoti mupezeretu panado chifukwa apa nde tiseka sizinaoneke komenti namba 1 inalembedwa ndi achina manager lodza nyama komenti yake akunena zoona zoti nkhani idavuta ndi ya chizungu mahope adatifunsa kuti would you mind if i take you on a, a date ife tidayankha kuti yes i will mind osadziwa takana amwene since then pa ground panatani panayipa yeah so i think I agree with him like if someone says do you mind if I can take you for a date or do you mind if I can buy you food like funso ili limakhala zoona zoti losokoneza kwambiri ona zoti ambiri ndithu asokonezapo zinthu A- akanapo asakudziwa zoona zoti akukana and avomerezapo asakudziwa zoona zoti akuvomereza and sindidziwa ngati munakhala zoona zoti munakumanapo ndi mavuto ngati amenewo tiuzeni ma comment section and so tisanapitire ngati mukukonda zimene mukuonerazi ndiye kuti uh, make sure mpange hit ka like button ngati simuzikonda panganiso a hit ka dislike button kuti ndidziwe zoti guys inu simuzikonda zimene mukuonerazi comment number 2 ikuchokera kwa macpherson tell them makande Akunena zoti i met my friend who is still paying wedding loan even after divorce that's when i know the ground is not level i don't know what macpherson trying to say here but point yake akunena zonena zoti panali munthu eti amene no anapeza zonena zoti apanga divorce komano they had like a wedding but you know after divorce He found himself still paying the money for the loan that they used to, to do the wedding. I don't know kuti munakakhala ngati ndinuyo munakatani pamenepopo. Comment number 3 ikuchokera kwa Christmas Echo. Akunena zoti was insulted for being a nice person yesterday. It was it wrong to stop a, a taxi just to greet people inside. Kumapita waya akunena zoti paipa pa ground. Yeah, so if you don't understand what he's trying to say, akunena zonena zoti iyeyu amayenda mu street ndi anaonano uh, bus ikuyenda ndeno nkuyimitsa bus ija ngati afuna no atani afuna akwere kena kungofika mkatimuja kungopanga greet ndikutulukamo i think zinthu izi ndiye zosangalatsa eti kungoti pa mikozi mumakhala nkhani zabwino kwambiri ona zoti i don't know komano ah no mikozi knows how to play with people's mind and

amene what was trying to say otherwise this is just a name comment number 5 kuchokera kwa yanjaneli ma mangame akuno zoti i met a former classmate in town selling oranges she ran away after she saw me yet i wanted to tell her that i'm selling plastic bags pali makola yaye pa ground i think this is tumbuka says pa ground sipali bwino komano mchitumbuka yeah so comment number 6

Alinune mulebe he's saying atatiuza kuti chatha tinamuuza kuti komatu tachoka kutali ndipo anayankha kuti tafika that's when i knew that the ground eish comment number 6 ikuchokera kwa frederick starboy sambana akunena zoti ndinagula galu kuti azilondera pa khomo kwa akuba then akuba anabwera nkuzabanso galuyo ya pa namba 9 pali kondwani chikatiko kondwani akuti ndinakanika kuimba foni kuti ndilonjerere ngongole chifukwa choti mu foni momonso muli ngongole esh pa ground pavuta then comment yomaliza ikuchokera kwa ronald van george

Yeah, ndeno ngati mufuna muonereso part 2 mungopanga comment pansipo kuti part 2 kenako ndibweretsa part 2 ah, ngati mwazikonda osayiwala kupanga subscribe komanso turn on post notification bell kuti tikapanga upload ma videos ngati awawa inunso muzikhala zonena zoti mukunjoya otherwise cheers and as always god bless